cha Uthenga Wabwino. Nyimbo yabwino, nyimbo imene ndithu ili ya chilimbikitso. Mulungu wa Kumwamba, azimayi akudalitseni. Masana wano tikukambirana zakuti Chakuphonyani bwanji? Ndiyambe motere, tsiku lina ndinadwala, ndikukamba za ineyo, ndinadwala. ndili ku Kasungu ndinakagonekedwa mu chipatala cha pa Kasungu. Inali nthawi ya 5 o'clock mamawa tsiku la Sunday limene ndimatengedwa kupita ku chipatala ana ngakhale akazi wanga atafika pothedwa nzeru ataona mmene ndinadwalira. Mwini wake ine sindimadziwa chikuchitika. Ndinakangozindikira ndili pa bedi komano mu mchipinda chija cha anthu odwalika kwambiri. Mmene amandigoneka sindimadziwa kuti chikuchitika ndi chiyani. Dotolo amene amandithandiza Anayesetsa kupeza mitsempha yondiika drip ya madzi. Anandiika. Ndiye amafunsa akazi wanga, Bambo adwala kwa nthawi yaitali bwanji? Ayamba liti? Ndiye amawafotokozera. Amadya, samadya? Ndiye amawafotokozera. Ndiye pambali pakuti andipatsa drip ya madzi, anaikanso mbali inayi drip ya quinine. Zionetsa kuti munthune ndadwalika kwambiri. Ma 5 o'clock, 6, 7, 8, mmene imakwana cha mma 9 ndinapezeka kuti munthune ndatsitsimuka ndiye ndayamba kumazindikira kuti ndili mchipatala. Anadabwa akazi wanga. Sindimapalapata koma ndinapalapata ndayamba kuphethira ndiwafunsa kuti ili kuno ndikuti. Mmene imakwana 10 o'clock anatichotsa mu mchipinda cha serious nakatiyika mu ward imene kunali anthu onse komano chimene chidadabwitsa nchakuti bedi limene ineyo ndimakagonalo ndinali bedi number 5. Ndiye panali bedi namba 4, ndiye uku kunali bedi namba 6, mbali inayi kunali bedi namba 7, 8 ndi 9. Ineyo ndinagona pa bedi namba 5. Bedi namba 5 ili padali munthu ine ndisanabwere amene amadwala. Sindinadziwe kuti wakhala kwa nthawi yayitali bwanji, komano mmene ine ndimafika mu m'chipatalamu, Mkuluyu mmene imakwana 6, 7 akupuma mpweya wake wotsiriza ndiye anamukuta ndi nsalu namukonza mmene adadziwira madotolo namutenga kukamuika ku motchale. Munthu wamwalira nde adachotsa nsalu zimene adamukutazo nakatenga zina naziika pamenepa. ndi pamene ine amanditenga nkukandiika pa bedi la munthu amene adafa, wapita ku motchale. Ine ndinakhala pamenepa kuyambira 10:00 koloko. Ndidapeza mnzanga wa bedi namba 4. Ndidapeza mnzanga wa bedi nambala 6, 7, 8 ndi 9. Mmene dzuwa limalowa, mnzanga wa bedi nambala 6 anamwalira inenso ndikuona. Ndiyeno ndidayamba kumadzifunsa mafunso. Chikuchitika ndi chiyani kuti anthuwa akufa ineyo ndikadali ndi moyo? Mmene kumacha mmawa polowa pa dzuwa. amene ndidayang'anizana naye bedi ine number 5 iye number 8 anamwalira ine ndikuona mmene pamapita masiku atatu anzanga amene ndinawapeza wa number 4 ndi wa number 7 adamwalira natsala wa number 9 ndi ine wa number 5 ndiye ndimadzifunsa funso kodi chimene chikuwachitikira anzangawa chikathana nawo chibwera pa ndani? Chibwera pa ndani eti? Pa ine. Ndidadabwa mmene kumacha Thursday mmamawa madotolo anabwera nazungulira mabedi onse kumanka akuona odwala. anadzamalizira bedi langa ndiye anayamba kumandifunsa akulu mukupeza bwanji anatenga zoyesera namandiyesa ndiye anadzandiona m'maso akuti zikuonetsa kuti magazi alipo zikuonetsa kuti mkuluyu ali bwino ndinali pa drip anachotsa dripi ndiye akuti mkulu mutha kupita kukaothera dzuwa zikuoneka kuti tsopano zikusintha mthupi mwanu Ndinatuluka panja kukaothera dzuwa. Ndili panja pomwepo kukaothera dzuwa, dzuwa linalowa. Ndinabwera kudzagona. M'mawa mmene kumacha, sindinadziwe kunena kuti pali chinthu china chimene chachitika m'banja mwathu. Mlongo wanga amene amadwala kumudzi kwathu ku Ntcheu kwa Njolomole, sindimadziwa. kuti wamwalira. Anthuwa amene anali abale anga amandiyang'anirawa adaulandira uthengawu koma sadafune kundiuza chifukwa cha mmene ine ndinalili. Ndi akuti mkuluyu tikangomuuza ameneyo n'kutheka atsirizika chifukwa cha nkhawa ya mlongo wake. Adanyamuka azibale anga awiri ulendo kupita kukaika maliro a mlongo wathu ndi ine nditadzuka Friday Ndinakaothera dzuwa, mng'ono wanga wina adabwera. Ndiye ndimamfunsa, Achimwene, chifukwa chani simudapite ku bizinezi? Yankho limene adayankha mng'ono wanga, Sindingapite ku bizinezi, mlongo wanga lero akuikidwa m'manda. ndiye ine ndidati ati aa basi achimwene zatha ndiye ndidati tanena bwinobwino kuti chiyani ati aa basi zatha adayiwala kuti anauzana kuti ine asanditani asandiuze ndi adayiwala ndiye ineyo akuluakulu ali ndi mwambi amati kalowa m'khutu katani kena kake kadayamba kuyendayenda mmutumu sindinamufunse ndinakhala phee Lidalowa dzuwa. Ndinene kuti dzuwa lisanalowe, chakumasana, adabweranso madokotala kudzatiuza kuti, Akulu, mutha kutuluka tsopano, mupite kunyumba. Tikupatsani mankhwala mukamalizira kunyumba. Mmenemo mlongo wanga akulowa m'manda Friday, ndiye kuti ife tikutuluka kuchipatala tikupita kunyumba. La Sabata kudacha, ndi pamene mkazi wanga amandiuza ndi kumfunsa kuti kodi iwe azibale anga anali kumandidikirira kuchipatala aja kuyambira dzana Thursday kufika dzulo Friday sindinawaone, ali kuti? Ndiye akuti, ii pepani abambo tinakhala phee osakuuzani chifukwa cha mmene munalili. Mlongo wanu uja amadwala kumudzi uja amayikidwa dzulo. Abale anu onse aja adapita kumaliro, tikukhulupirira kuti lero abwera. Ndiye ndidayamba kumadzifunsa, matenda ndinadwala ine ndinayenera n'tamwalira, chifukwa ndi mmene ndinalili. Madokotala amandifunsa pafupipafupi chifukwa cha kuona condition yanga mmene ndinalili. Zikutanthauza kuti munthu ine ndinadwalika. Komano m'malo moti ine ndife, ena ndinapeza pabedi amene amaoneka ngati ali bwino, komano amwalira. Ine amene ndinaoneka ngati ndili serious, ndatuluka ndili ndi moyo. Kodi chimene chawatenga anzangawa chandiphonya bwanji? Aleluya. Funso limenelo ndinayamba kudzifunsa. Ndi chifukwa chake Yobu akufotokoza pa buku la Yobu chapter 21. kuti woipa akhaliranji ndi moyo osaona imfa, pamene wina akufa ali wabiriwiri, wopanda uchimo, wosaona zabwino, akufa mtima ukumuwawa, pamene wina amene ndi munthu wochimwa kwambiri, amene ndi chigawenga, amene ndi mfiti, amene ndi hule, amene wachita zonyansa za dziko lapansi, Mulungu akumusungabe ndi moyo chifukwa chake ndi chiyani? Funso limeneli akufunsa motero buku la Yobu. Masana ano ndimafuna ndikufunseni inuyo mukhaliranji ndi moyo, osafa ayi? Tsiku lina munadwala ngati mmene ine ndinadwalira. Munagonekedwa m'chipatala. Mankhwala amene amakupatsani inu aja, botolo lake linali lomwelo limene mkulu wina adakatenga mankhwala omwewo n'kumpatsa. Koma iyeyo adatani eti? Adamwalira. Dotolo wake adali yemweyo. Tsiku lina mudakwera galimoto. Galimoto yomweyo inagwa, inuyo mudapulumuka, ena anamwalira mgalimoto yake yomweyo. Ena ife tinapangidwa operation, tili ndi zipsera za operation. Operation imene ija anzathu adapangidwa operation, adamwalira, sadakhalenso ndi moyo, koma ife tili ndi moyo.

Ndiyamba kuwerenga makamaka vesi lake la 28, Koma anandiwombola, ndingatsikire kumanda, ndi moyo wanga udzaona kuunika. Vesi 29, Taona, izi zonse azichita Mulungu kawiri katatu ndi munthu. Vesi 30, Kumbweza angalowe kumanda, kuti kuunika kwa moyo kumuwalire haleluya taona izi zonse azichita yehova kawiri katatu ndi munthu kumbweza kumanda kuti kuunika kwa moyo kumutani eti kumuwalire mulungu walola kuti inuyo ndi ine tikhale ndi moyo ndi cholinga tisafe tikadalibe mu uchimo tisafe tisadatembenuke tisafe tisadamudziwe yesu kukhala ambuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu tili mu uchimo chomwecho mulungu walola tidwale tichiritsidwa tili kuchita ngozi mulungu watilola kutipulumutsa ku ngozi cholinga nchakuti kalipo kanthu kena moyo wanu ndi moyo wanga kamene akufuna tikonze masana ano ndakamba zakuti ena munali nawo msasa wa chaka chatha mutha kunditsimikiza eti ndimamva abusa akukamba amakambirana ndi aEda Banda amakambirana za maliro kutino tsiku lina konkuno tinali ndi maliro zoona eti? Kodi amenewo chaka chatha ku msasa sadalipo? Adalipo. Nchifukwa chani Mulungu walola kutino iwowo apite ifeyo tikadali ndi moyo? Tinene kuti ifeyo ndife olungama kwambiri? Yankho nkuti iyayi. Yankho likupezeka kuti Mulungu watilola kuti tipezeke ndi moyo ndi cholinga chimene ali nacho. Chingakhale ziwiri kapena chimodzi. China choyamba nchakuti mwina Mulungu waona kutino ifeyo pali kanthu kena kamene sitidakonze. Akufuna tikonze kaye. Kameneko tikakonza, Mulungu angathe kutichotsa padzikono lapansi kuti tikapumule ku zolemetsa za moyo uno. China cha nambala 2, mwina Mulungu watilola kuti ifeyo tikhale ndi moyo kuti tikawalalikire anthu ena akamudziwe Yesu. Watipatsa ntchito yoti tikaigwire, tisafe anthu ena asadadziwe uthenga umene ifenso tidaulandira. Haleluya! Chifukwa chake mwina muli ndi moyo. Pastor Nkhala ndinati ndiafunse mmene adayamba mpingo wa Seventh Day Adventist ndi kale kwambiri atumikira mmadera osiyanasiyana mmene iwowa amafotokozera kumano nkufunsa mafunso nkumati kodi Mulungu waloleranji Pastor Nkhala? kuti akapezeke ali ndi moyo. Ndidawaona Pastor Nkhala akutumikira ndi bambo anga malemu Pastor SK Mambala. Amatumikira limodzi mumpingo womwewu namayenda m'madera osiyanasiyana. Pastor Mambala adapita pamene Pastor Nkhala ali ndi chani eti? Kodi Pastor Nkhala tinene kuti Mulungu akuwasungira chiyani? Chilipo chimene Yehova Mulungu akuwatani iwowa? Akuwasungira ndi moyo. Masana ano, tikuti inuyo ndi ine, Mulungu akutisunga ndi moyo osati chifukwa cha mankhwala ajawa amene timamwa tipezeka kuti tachiritsidwa iyayi, komano chifukwa chakuti Mulungu wakumwamba ali nafe ndi cholinga. Cholinga chake, Pali kanthu kena kamene akufuna mu msasa uno mchaka chino cha 2018 tikonze tisadatsikire kulichete. Tamvetserani vesi ili, Buku la Chivumbulutso chaputala 2 vesi 21 Baibulo likuti chiyani? Chivumbulutso 22, uh, Chivumbulutso chaputala 2 vesi 21 Baibulo likuti chiyani? Chivumbulutso chapter 2 verse 21 verse 21 Baibulo likuti ndipo ndampatsa iye nthawi kuti alape koma safuna kulapa kusiyana nacho chigololo chake ndampatsa iye nthawi kuti atani eti tandiyankhani azimayi ndampatsa iye nthawi kuti atani eti azibambo ndampatsa iye nthawi kuti atani alape kusiyana nacho chigololo chake Mulungu wapereka nthawi kwa inu ndi ine kudwala kuchira kuchita ngozi kuchira kuyenda mumchire nkukumana ndi njoka imene idaluma ena ife osatiluma aleluya kukumana ndi mavuto osiyanasiyana ife nkupezeka tili ndi moyo mulungu wapereka nthawi cholinga nchakuti ngati pali kena kamene inu mmachita kaja kaja kamukadziwa kaja mulungu wapereka nthawi kuti poti tilape tisiyane nalo tchimo limene yehova mulungu wakumwamba watisiyira ndikafika pamenepa okondedwa ndimafika pokhudzika kwambiri chifukwa ineyo ndi mmodzi mwa anthu amene ndaika anthu ambiri ndakhalanso mdzukulu wa kumanda ndimakumba nawo manda ndimakwirira nawo anthu amene anali anzanga amene ndimayenda nawo anzanga amene ndimacheza nawo anzathu amene ndimapembedza nawo ndalalikira mmaliro wa akhristu ambiri amene anali mu mpingo apita Komano ine nkumapezeka ndiri ndi moyo, osati kuti, oh, ndi chifukwa choti ndine wabwino, iyayi, koma mwina Mulungu akuwona pali kanthu kena kamene Pastor Nkhala anakanena madzulo, kuti mwina kalipo kachilema kamene kali ndi ine, kamene Mulungu akufuna kuti ndikonze mu 2018 ndisadachoke mu msasa wa kuno ku Nkhotakota kuno. Mutu kwa ndani paja? kwa mwansambo ndikonze ndisadatsikire kuli chete kachilema muli nako amayi kachilema muli nako nyamata abambo kachilema muli nako anzanga nkafunika kukakonza chifukwa mulungu wakumwamba watisunga ndi moyo cholinga kuti kameneko tikachotse tikasiye yesaya

Iweyo waona zinthu zambiri. Waona anzako akubadwa akumwalira. Waona anzako akufa pangozi. Waona anzako akufa m'chipatala. Waona anzako akuonekedwa zovuta zosiyanasiyana. Wamvanso ngakhale mbiri. Tikapita kwa anzathu ku drc, tikapita kwa anzathu ku Ethiopia, tikapita kwa anzathu ku Rwanda, tamva zambiri. Anzathu akufa nkhondo za pachiweniweni. Ena ndi awo abale athu tili nawo mommuno amene anathawa ku.